alaikum an balimacɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba k'a yira aw la k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka page mandi de la n'o ye rafi kɔmi kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka émission mandi n'o ye zikiri kɛnɛ ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ aw ka to boli an ka chaîne sanfɛ Aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw mago bɛ kunnafoni o kunnafoni la surtout surtout zikiri sira fɛ an b'a kunnafoni bɛɛ détail misɛnninw bɛɛ da aw tulo kan an t'a ko bila da kelen da la an kɛlen don ka wele bila an ka zikiridala belebele dɔ ma min tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ o tɛ maa wɛrɛ Zikiri Mɛdi Jara ale fana bɛ bila a fila ni n'a de bɛ la ɛ bi yen a ko tɛ basi ye fɛn min n'a n'a bɛ dɛsɛ Zikiri Mɛdi Jara ale de ye an ka invité sɔgɔma na aw sɔgɔlen to an na a tɛ fɔ aw jigi kɔ

Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'an yɛrɛ ye nin plateau sanuman kan foyi tɛ an fɛ ni nisɔndiya tɛ ka se an ka fanw bɛɛ lajɛlen ma inshallah taala ne tɔgɔ Zikiri Mohamed Jara n bɛ Mali la Bamakɔ commune un kɔnɔ quartier ye Jelibugu ye

bɛ tun da kɛlɛman da sɛsufin bila ja don a ka sanya min bɛ jɛbugu la n'o ɲɛmɔgɔ sɛ ka so mahamadu da ye ne bɛnkaw de tun ye ka kɛlɛman da ye o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ kɛra don tora waati ninnu a nana se di u nana e n'an ye ko ye moolopoli de ninnu fana ma a tɛna fo dɔnkili doncogo filɛ nin sibiri la
Bon n ye morikalan kɛ parce que o bɛ an ka so voilà n ye morikalan kɔni kɛ ni congé bɛnna an tun bɛ taa morikalan na ekɔli fana senfɛ n ye arabu kɛ donc san saba kɔnɔna na lycée la bon zik arabukan de don ko suma de Ala ko suma wala zikrul akbar i y'a faamu donc zikiri bɔra kuranɛ na kuranɛ haya de la ala ko suma donc ala ko sumali ka ca ka ala ko suma ni dɔnkili la ilaha illallah la ilaha illallah Muhamadu rasulula kira tanu kira ka sahabaw tanu événement ba minnu bɛ diinɛ kɔnɔ n'o dɔ ye sunkalo ye ka dɔnkili da sunkalo la ka silamɛw lanisɔndiya nin bɛɛ bɛ wele ko zikiri nin bɛɛ bɛ ala ko suma ko fɔ
Mohamed i ka zikiri da daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon n y'a f'i ye cogo min ne ka zikiri da daminɛ ni sisan cɛ a bɛ dɔɔnin bɔ i b'a daminɛ 2000 i b'a daminɛ 2012 kan

An bɛ don min na i ko bi an bɛ se ka tɛgɛ ɲɛsin jɔn de ma ko nin de ye Mohamɛdi karamɔgɔ ye?
Alhamdulila ɲɛnamaya baara o baara fo idole de ka sɔrɔ i la walima karamɔgɔ de ka sɔrɔ i la voilà ni karamɔgɔ bɛ ne la zikiri kɔnɔ bi o ye Ala Sɛki Sufi Bilali ka zikiridala ba min bɛ yen n'a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka kɔbaw tigɛ n'u b'a fɔ a ma Seku ka bura Baka bura Kabako bura Samake Voilà ale de ye n karamɔgɔ ye, kosɛbɛ, ka se kalifa Isa Kone ma, unhun, fo yan fo Same, kosɛbɛ, voilà ni karamɔgɔ bɛ n na zikiri la ninnu fila bɛɛ la, an bɛ Baka Bura fo sabula an bɛnkɛ don, unhun, an b'a fo k'a Samake, inchallah, halisa an bɛ continuer an bɛ don min na i ko bi kalandenw bɛ Mohamɛdi yɛrɛ bolo, bon alihamidulila kalandenw bɛ yen

Abada lesi an kelen tɛ zikiri mɔgɔ bɛ nin zikiri la foyisi cɛ malirike kilasi bɛ zikiri la bi wala mɔ bɛ jɛra o kɔn la sen an kelen tɛ n zikiri la foyisi cɛ ala barika la
i bɛ jɛ don la i' fɔ zikiri tɔba ninnu don Bon n ni zikiridala kɔni bɛ ɲɔgɔn kala ma communication b'an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu adamadenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn lieu la respect bɛ yen an b'an kunko fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ déplacer fana a la
n ni zikiridala ma featuring kɛ bon ne m'a laɲini fɔlɔ ne m'a laɲini fɔlɔ

Bon souvent souvent an bɛɛ bɛ voyager unhun, mais souvent a kɔni ka gɛlɛn ne ka voyager u kɔ, hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye n'o bɛ voyager voilà voyager yɛrɛ ka bɔ a la tel que nin plateau ninnu ni événement ninnu, unhun, voilà a ka ca Ala fɛ, unhun, n'u bɛ déplacer kosɛbɛ, voilà a kun ye

Bon alhamdulila o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ, unhun, conseil la supérieur ko t'a la, unhun, dugumamɔgɔ ko t'a la, unhun, conseil bɛ bɛɛ de concerner mais ne bɛ ladilikan fɔlɔ n yɛrɛ de la fɔlɔ o de ye n k'a fɔ n bɛ mɔgɔw conseiller minnu fana bɛ n kɔfɛ dɔɔnin, unhun, voilà ne b'a fɔlɔ n yɛrɛ de la ka se bɛɛ ma zikiridala bɛɛ, euh n y'o de fɔ ka caya n b'a fɔ plateau baw kan telesow la kelen zikiri tɛ kodennin ye a fɔ kelen zikiri dabaga tɛ maanin ye a fɔ fila c'est-à-dire zikiri dabaga de bɛ se k'a yɛrɛ kɛ maanin ye ou bien zikiri dabaga de bɛ se ka zikiri kɛ kolankolon ye sinon zikiri ma daminɛ anw na voilà zikiri tun bɛ da Alakira la a tile a b'a la fini a b'a bɔ a b'a di betu dalaw ma zikiri dalaw ma voilà donc zikiridalaw de ye misali ye c'est à dire ka dusu don silamɛya silamɛya kɛbagaw la ka dusu don hali mɔgɔ la mɔgɔ min ni silamɛ tɛ a bɛ silamɛya kanu don a tigilamɔgɔ la ni a ka fɔta ye ni a ka kɛta ye fɔta bɛ yen kɛta bɛ yen ni zikiridala ko tan zikiridala yɛrɛ k'a jija ale comportement fana ka ye c'est à dire bɔnɛma min bɛ se ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan min bɛ se ka diinɛ kanu mɔgɔ la sinon n'i ye zikiri duman da ka kuma ɲuman fɔ ni e yɛrɛ ma waleya tɔ k'a jɛ zikiridala o zikiri duman dalen kɔfɛ nɛnini tɛ zikiri min na an k'a fɔ k'a bɔ a la Critique tɛ zikiri min na, lagosili tɛ zikiri min na, maa wɛrɛ dɔgɔyali tɛ zikiri min na, nɛnini tɛ zikiri min na, o dalen kɔfɛ zikiridala yɛrɛ ka kan k'a dɔn n ka kan ka n comporter cogoya jumɛn voilà, donc n b'o ladilikan o message de passer bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔlɔ n yɛrɛ la ka se zikiridala bɛɛ ma dɔw fana b'a fɔ ko zikiri yɛlɛmana dɔw ko fɔlɔ zikiri sisan zikiri ko différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo mɛn oui oui zikiri yɛlɛmana diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana voilà diɲɛ yɛlɛmana diɲɛmaa yɛlɛmana donc ko o ko a yɛlɛmana mun bɛ ko yɛlɛma n'a fɔra diɲɛ yɛlɛmana tile bɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ bin a bincogo la kalo bɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ bin a bincogo la mais développement min bɛ yen sisan han c'est à dire diɲɛ yɛrɛ bɛ niveau min na bi adamadenw yɛlɛmana adamadenw hakiliw kɔnɔna hakiliw dayɛlɛla kojugu évolution nana kojugu voilà donc zikiri yɛlɛmana kelen fɔlifɛnw nana don zikiri la an k'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ caman bɛ critique kɛ k'a fɔ ko gitari bɛ zikiri la bi jenbe bɛ zikiri la bi batterie bɛ zikiri la bi ani tamani bɛ zikiri la bi f'u k'a dɔn o tɛ se ka zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ quoi fɔlifɛn tɛ se ka zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ mun bɛ zikiri bɔ a minɛn kɔnɔ kuma min bɛ fɔ o kumadɔnnaw ko ten ko dɔnkili tɛ dɔnkili kɔrɔ de don Gitari bɛ bɛn zikiri la jenbe bɛ bɛn zikiri la taman bɛ bɛn zikiri la mais mun de tɛ bɛn zikiri la kuma min n'i b'a fɔ a kana kɛ kuma ɲamama ye kuma min bɛ se ka lagosi se diinɛ ma i y'a faamu sinon wajibi ye k'o yɛlɛmali ye wajibi yɛrɛ ye o yɛlɛmali ye temps yɛrɛ mako b'o la wa diinɛ yɛrɛ mako b'o la fana Voilà fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu, kosɛbɛ, zikiri yɛrɛ ma, o faamuna, Mamɛdi, an ka emission an bɛ se an kuncɛ yɔrɔ ma, nisɔndiya folikan laban jumɛn b'i bolo k'a di an kanubagaw ma? Bon alihamidulilayi ɛɛ nisɔndiya min bɛ yen fɔlɔ k'a lase nin plateau in yɛrɛ ma, unhun, a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ directeur la ka n'a bila fo planton na, kosɛbɛ, a cameramanw ɛɛ animateurs n'a animatrices kosɛbɛ, k'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment K'a fɔ u ye u ni u ni cɛsiri kosɛbɛ u bravo u k'u cɛsiri diɲɛ yɛrɛ ye cɛsiri so de ye siga t'a la donc u folen kɔfɛ unhun ka site in lamɛnbaga a lajɛbaga bɛɛ fo unhun mɔgɔ o mɔgɔ bena nin vidéo in ye a y'a partager a ye t'aw abonner a kan Raficom Raficom kosɛbɛ aw bena kunnafoni caaman actualité caaman unhun u y'a kan min bena aw nafa kosɛbɛ-kosɛbɛ siga t'o la